ndipo ndinaona mngelo wina alikuuluka pakati pa mlengalenga wakukhala nawo uthenga wabwino wosatha aulalikire kwa iwo akukhala pa dziko ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ndi manenedwe ndi anthu ndi kunena ndi mawu akulu opani mulungu mpatseni ulemerero Pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chache, ndipo mlambireni iye amene analenga mwamba ndi mtunda ndi nyanja ndi akatsupe amadzi. Ndipo anasata mngelo wina mzache ndi kunena, Wagwa, wagwa Babulo waukulu umene unamwetsako mtundu yonse ku vinyo wa mkwiyo wa chonyansa chache. Ndipo anawasata mngelo wina wachitatu nanena ndi mau akulu, ngati wina alambira chilombocho ndi fano lache, nalandira lemba pamphumi pache kapena pa zanja lache, iyenso azamwako ku mvinyo wa mkwiyo wa Mulungu, ndi wokonzeka wosanganiza mchikho cha mkwiyo wache ndipo azazunzidwa ndi moto wasafule pamaso pa angelo oyera mtima ndi pamaso pa mwana wa nkhosa pachiyambi mulungu anaveka adamu ndi eva korona woyera unene korona wowala pathupi pawo chomwe chikutanthauza kuti anthu awa anali olungama pamaso pa mulungu analibe tchimo lililonse Koma atachimwira Mulungu, kunapezeka kuti mphatso ija anapasidwa ija inachoka pathupi pawo. Ngakhale iwo anaziveka masamba nkubisala but still ankafila kuti iwo sanavale kalikonse, kuthandauza kuti anali ochimwa pamaso pa Mulungu. Ndipo anazindikira kuti mphoto yawo ya uchimo imene anachita ndi imfa yamuyaya. Aroma 6:23 Pakuti mphoto yache ya uchimo ndi imfa, koma mphatso yaulere ya Mulungu ndiyo moyo wosatha wa mwa Khristu Yesu Ambuye wathu. Genesis 3:21 Yehova Mulungu ndipo anapangira Adamu ndi mkazi wache maraya a zikopa, nawaveka iwo. Ndeno taonano kuti mphoto ya uchimo ndi imfa. Adamu ndi Eva adakalandira mphoto yawo imene inali imfa ya muyaya. Koma mwa chisomo cha Ambuye anthu awa sanalandire imfa ya muyaya. Ndipo cholengedwa chinayenera kufa kuti Adamu ndi Eva akhale ndi moyo. Mu Genesis chapter 3 sakutiuza kuti zikopa zinachokera ku cholengedwa bwanji, tinene kuti nyama yanji, koma kawirikawiri mu Baibulo tikuwuzidwa kuti mwana wa nkhosa akuyimira Yesu Khristu amene akutenga machimo athu. Ndeno cholengedwa chinaphedwa olo zinaphedwa kuti Adamu ndi Eva machimo awo akhululukidwe. Ndipo tikawerenga mu Yohane woyamba chapter 1 verse 35 akutiwuza kuti mwana wa nkhosa akuyimira Yesu Khristu pa 35. M'mawa mwace Yesu anali kuimirira Yohane ndi awiri akuphunzira ace, ndipo poyang'ana Yesu ali kuyenda, anati, Onani Mwana wa nkhosa wa Mulungu! Yesu Kristu ankaimira Mwana wa nkhosa. Onani, Mwana wa nkhosa ankaimira Yesu Kristu. Ngakhale m'nsembe, nsembe yopsereza, mwana wa nkhosa amene anali kuotchedwa kupereka nsembe pa gome ankaimira Yesu Kristu kutenga machimo onse a dziko lapansi. Podziwa kuti simunawomboledwa ndi zovunda, golide, ndi siliva, kusiyana nawo makhalidwe anu achabe ochokera kwa makolo anu, koma ndi mwazi wa mtengo wace wapatali, monga wa mwana wa nkhosa wopanda cirema ndi wopanda banga, ndiwo mwazi wa Kristu, amene anazindikiriratu lisanakhazikike dziko lapansi, koma anaonetsedwa pa citsiriziro ca nthawi. Ndipo tamva m'mavesimu Ambuye akutiuza kuti uthenga wabwino wosatha, otendo njira ya chipulumutso inalipo kalekalelo dziko lino lisanalengedwe. Ambuyeyu anali odziwa kuti Adamu adzalakwa. Ndipo uthenga wabwino unayamba kuonekera kwa Adamu. Monga anatisankha ife mwa Iye lisanakhazikike dziko lapansi, tikhale ife oyera mtima ndi opanda chirema pamaso pace m'chikondi. Yohane 3:16 Pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapatsa mwana wace wobadwa yekha kuti yense wakukhulupirira iye asatayike koma akhale nawo moyo wosatha. Tiyeni tione tsopano kuti tikam- tikamulandira Yesu Khristu tiyenera tikhale anthu otani. Yesu tikamulandira akalowa mu mtima mwathu. Tiyeni tione pa Tito wachiwiri vesi 11 kulekezera pa 12. Pakuti chaonekera chisomo cha Mulungu chakupulumutsa anthu onse, ndi kutiphunzitsa ife kuti pokana chisapembedzo ndi zilakolako za dziko lapansi, tikhale ndi moyo m'dziko lino odziletsa, ndi olungama, ndi opembedza. Ndiyeno apa tikuona kuti tiyenera kukhala anthu odziletsa. ndipo tisiyane nazo zilakolako za dziko lapansi, tikhale olungama, tikhale ompembedza Yesu Khristu. Ndipo njira ya chipulumutso womwe ndi uthenga wosatha inadzawonekeranso kwa Moses ndi ana a Israeli mu chipululu, pomwe Mulungu analankhula ndi Moses. Ndipo Mulungu analankhula ndi Moses motero, Eksodo 25 vesi 8 kulekezera pa 9. ndipo andimangire malo opatulika, kuti ndikhale pakati pawo, monga mwa zonse ine ndiri kuonetsa iwe, cifaniziro ca Kacisi, ndi cifaniziro ca zipangizo zace zonse, momwemo ucimange. Ndipo Moses ataonetsedwa dizaini ya nyumba ya Mulungu kumwambako, olo kacisi wa Mulungu, tempili la Mulungu, chihema cha Mulungu. Anauzidwa kuti akaimange pamaso pa Aisraeli pa dziko lapansi kuti Ambuye azikhalamo ngati mmene iyeyo waonera kumwambako. Ndipo tikaona chihema chomwe chinamangidwa ndi Moses or King Solomon chinkaimira Yesu Khristu. Zonse mafanicha onse anali mkati pakhomo pootcherapo nsembe, mikate, zoikamo nyale, chipinda chachiwiri, zonse zinkaimira mwa Yesu Khristu tikaona mu New Testament. Ndeno tiyeni tione kuti zimenezi zikuthandauza chi. Uthenga wosatha ndiye njira ya chipulumutso inaikidwa dziko lino lisanalengedwe. Ndipo uthenga unazapatsidwa kwa Moses mkusogolera ana a Israeli ndipo unazakwaniritsidwa ndi kubwera kwa Ambuye Yesu Khristu chifukwa kachisi akuyimira Yesu Khristu. Ndiye tiyeni tilowe mu New Testament tiwone kuti zonsezi zinkayimira chiyani. Ndiyeno ngati mmene takambira kuti kachisi ankayimira Yesu Khristu, zonse zinali mkatimo, zonse, fanicha yonse. Ndiye tiyeni tiwone, kachisi amayamba ndi pakhomo polowera. Kodi pakhomo pankathandauza chani? Tiyeni tiwone mu Yohane 10 vesi 9, Ine ndine khomo, ngati wina alowa ndi ine, adzapulumutsidwa, nadzalowa nadzatuluka, napeza m'busa. Kuthandauza kuti khomolo ndiyo Yesu Khristu. Tiyenera kulowa mwa Yesu Khristu. tsono ukalowa pakhomo paja unkapezana ndi gome lochitirapo nsembe lomwe ana a israeli ankaponya machimo awo mkachisi kuzera wamkulu wa nsembe wamkulu wa nsembe ankayimira yesu khristu ndipo yesu khristu atabwera zinakwaniritsidwa mwa iyeyo pomwe iyeyo anapachikidwa pa mtanda kutenga machimo onse a dziko lapansi tikuona mu luka 23 verse 33 Ndipo pamene anafika ku malo dzina lache Bede, anampachika iye pamtanda pomwepo. Kutanthauza kuti Yesu Khristu anapachikidwa pamtanda kutenga machimo onse a dziko lino lapansi. Kukhala nsembe yathu. Ukapitirira umapezana ndi chibeseni chomwe chimakhalamo madzi. Madziwo ankagwiritsidwa ntchito ndi wamkulu wansembe m'kachisimo. Ndiwo ikuyimira imfa ndi kuwuka kwa Yesu Khristu, or tinene kuti ubatizo. Akutero Mawu, pa Yohane 11:25, Yesu anati kwa iye, Ine ndine kuwuka ndi Moyo, wokhulupirira Ine angakhale amwalira, adzakhala ndi moyo. Imfa ndi kuwuka kwa Yesu Khristu. Tanenanso kuti ndi ubatizo. Ubatizo ukalowa madzi muja, wafa pamodzi ndi Yesu Khristu. Ukatuluka madzi muja, wadzuka pamodzi ndi Yesu Khristu uli mwa Yesu. Ngati mmene taonera kuti kachisi ankayimira Yesu Khristu, ndipo kachisi ukamuyang'ana kunja sanali wokongola, koma amazindikiridwa atalowa mkati mchipinda choyamba mnali golide, kuwala, chisalu cha kasope. Tiyeni tione Isaiah 53 verse 2 kuneneratu za Yesu Khristu asanabadwe. Pakuti ameneyo adzaphuka pamaso pache ngati mtengo wanthete, ndi ngati muzu womera m'nthaka youma, iye alibe maonekedwe pena kukongola, ndipo pamene timuona palibe kukongola kuti timkhumbe, kukamba za Yesu Khristu. Ndipo ukalowa mchipinda choyamba, munali golide, munali kuwala, chisalu cha kasope monyezimira, ndiko kuthandauza Yesu Khristu. Ukazindikira zintchito za Yesu Khristu udzakhala osangalala. Tiyeni tione mchipinda choyamba. Zonsezi kuthandauza kuti ukasata za dziko lapansi, zintchito za dziko lapansi, suona ubwino wa Yesu Khristu mpulumusi wathu. Tizindikirenso kuti nyale zikuwala apa zikuimira Yesu Khristu zomwe zinali kupereka kuwala mchipinda kuti musakhale mdima. Tiyeni tione Yohane 8 verse 12 akutero mawu. Pamenepo Yesu analankhulanso nawo nanena, Ine ndine kuwunika kwa dziko lapansi, iye wondisata ine sazayenda mu mdima, koma azakhala nawo kuwunika kwa moyo. Kumbali ya kumpoto kunali tebulo pomwe pamakhala mikate. Ndipo tikuona pa Yohane 6:51 akutero Mau, Mkate wa moyo wotsika kumwamba ndi Ine amene, ngati munthu wina akadyako mkate umene, azakhala ndi moyo kosatha. Inde, ndipo mkate umene ndizapasa ine, ndiwo thupi langa ukhale moyo wa dziko lapansi. kuthandauza kuti mkate unali patebulo chakumpoto, ndilo thupi la Yesu Khristu, or tinene kuti ndi mawu a Yesu Khristu womwe tikuwaphunzira tsiku ndi tsiku.
Tiyeni tiwone kuti chofukiza chinkaimira chani chomwe chinkathandizidwa ndi wamkulu wansembe. Ndiyeno panopo wamkulu wansembe ndiyo Yesu Khristu, pakuti kalelo wamkulu wansembe ankaimira Yesu Khristu. Tiyeni tione Masalimo 141 vesi 2 Pemphero langa liikike ngati chofukiza pamaso panu, kukweza manja anga kuikike ngati nsembe ya madzulo. Chofukiza kuimira mapemphero athu omwe akupita kwa Ambuye kumwamba or kwa Yesu Khristu. Tiyeni tione kuti chotchinga chinkaimira chiyani, or tinene kuti chisalu cha kasope, ku malo opatulika m'kachisi. Ndipo pa 19 vesi, Ndipo pokhala nacho, abale, chilimbikitso cha kulowa m'malo opatulika ndi mwazi wa Yesu, pa njira yatsopano ndi yamoyo, imene adatikonzera mwa chotchinga ndicho thupi lache. Chotchinga ndicho thupi la Yesu Khristu, chinkaimira thupi la Yesu Khristu. Paja atapachikidwa, chinazang'ambika chokha. Mu chipinda chachiwiri wamkulu wansembe ankalowako kamodzi pa chaka, chomwe chikuimira nthawi ya chiweruziro. Ndipo mu chipindamu munali likasa la chipangano. Tiyeni tione 2 Timothy 4 vesi 1 ndikuchitira umboni pamaso pa Mulungu ndi Khristu Yesu, amene adzaweruza amoyo ndi akufa, ndi pa maonekedwe ache ndi ufumu wache. Ndipo pamwamba pa Likasa panali zamoyo ziwiri zomwe zikuimira angelo kumwambako kuzungulira mpando wachifumu. Ndipo mkati mwa Likasa munali malamulo khumi amene anapatsidwa ndi Mozesi pa phiri la Sinai. Ndipo ndi malamulo omwewa, amenewa ndiwo amene azatiweruza ifeyo anthu tili pa dziko lino lapansi tili m'nthawi ino. Kodi nanga ndi uthenga wanji womwe ufunika kuti ulalikidwe pa dziko lonse lapansi Ambuye atsanafike? Yankho tikulipeza pa Chivumbulutso 14 vesi 6 kulekezera 10 olo kupitirira pa 12. Ndipo ndinaona mngelo wina ali kuuluka pakati pa mlengalenga, wakukhala nawo uthenga wabwino wosatha ulalikire kwa iwo akukhala padziko ndi kwa mtundu uliwonse ndi fuko ndi manenedwe ndi anthu. Ndi kunena ndi mawu aakulu, Opani Mulungu, mpatseni ulemerero, pakuti yafika nthawi ya chiweruziro chache, ndipo mlambireni Iye amene analenga m'mwamba, ndi mtunda, ndi nyanja, ndi akatsupe a madzi. Ndipo anasata mngelo wina mzache ndi kunena, Wagwa, wagwa Babulo waukulu, umene unamwetsako mitundu yonse ku vinyo wa mkwiyo wa chonyansa chache. Ndipo anawasata mngelo wina wachitatu, nanena ndi mawu akulu, Ngati wina alambira chilombocho, ndi fano lache, nalandira lemba pamphumi pache, kapena pa dzanja lache, Iyenso adzamwako ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu, wokonzeka wosanganiza m'chikho cha mkwiyo wache. Uthenga wabwino wosatha udzaonekeranso patsogolo pomwe Ambuye Yesu Khristu ndi angelo awo adzabwera kudzatenga anthu olungama padziko lapansi. Ndipo kudzakhala zinyimbo, kudzakhala kuyimbidwa Hosana Hosana kulemekeza Mpulumutsi, ulemerero udzaperekedwa kwa Yesu Khristu. ndipo anthu opulumutsidwa adzakhala ndi yesu khristu mpakana muyaya ndiwo uthenga wosatha kudzakhala kusangalala kudzakhala kudyera pamodzi ndi yesu khristu zowawa zonse zidzatha tiyeni tione chivumbulutso 19 verse 7 akutero mawu tikondwere tisekerere ndipo timpatse ulemerero kwa iye Pakuti wadza ukwati wa mwana wa nkhosa, ndipo mkazi wace wadzikonzera mkazi wace kuimira anthu omwe adzapulumutsidwa, ndili pa 8 Ndipo anampatsa iye avale bafuta wonyezimira woti mbu, pakuti bafuta ndiye zolungama za oyera mtima.